Igbo ndị ọma, abịakwana m ọzọ. Aha m ka bụkwa Oji Ndidiamaka Chinyere. Igbo m ji eme ọnụ, udo dịrị ụnụ. A sị m ngụ onye ji eko akwanahụkwana ya. N'ụbọsị nke taa, abịara m ka m kọọrọ ụnụ ọtụtụ uru ịsụ asụsụ Igbo, ịma ka esi asụ asụsụ Igbo, ịma ka esi ede asụsụ Igbo, ịma ka esi agụ asụsụ Igbo bara. Ọ bara ọtụtụ uru. Uru dị na ya nụ akarị. Uru dị na ya nụ karịrị ọghọm ahịa dị na ya nụ, uru akarị na ya nụ. Nke mbụ n'ụbọsị nke taa bụ nkwurịta okwu dị ire, nkwurịta okwu dị ire nke ndị oyibo kpọrọ effective communication. Nka n'ime asụsụ Igbo, ya bụ ịma asụ asụsụ Igbo ọfụma. Ọ na-enyere onye ọbụna aka onye ọbụna ma ka esi asụ asụsụ Igbo, ọ na-enyere ya aka ịkparịta ụka n'etiti ndị ezinụlọ ya, ịkparịtakwa ụka n'ime obodo, n'ime etiti ndị obodo, agbata obi, ndị nwanne ya, ọ na-enyekwara ya aka nke ọma nke a bụdị nke kacha mma ọ na-enyere ya aka ọ na-enyekwara onye ahụ aka ịkparịta ụka n'etiti ndị okenye ndị ọ bụ sọsọ naanị Igbo ka ha na-anụ ndị amaha asụ asụsụ nwa bekee ndị ajeha akwụkwọ ndị ọ na-ahịa ahụ ịsụ asụsụ bekee ọ bụrụ na ị ma ka esi asụ Igbo ọfụma ọ ga-enyere gị aka ịkparịta ezigbo ụka n'etiti ha maka na ọ hanwa ga-akụziri gị ihe miri emi dị n'Igbo, ihe omimi dị n'Igbo. Ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo, i nwee onye k onye kara nka, onye ochie nọ n'e nọ n'ezinụlọ, ọ ga-enyere gị ezigbo aka maka na ị ga-amụta ezigbote ihe n'aka ya, ọ ga-akụziri gị. Ọ na-asụ, ị na-aghọta, ị na-asụ, ọ na-aghọta. Ei! Ụtọ Igbo a ọ ebe ahụ ka ụtọ Igbo gwụrụ nụ. Ọzọ dị ka nwanne ya nke abụọ n'ụbọsị nke taa ga-abụ ichekwa asụsụ Igbo nke nwa bekee kpọrọ preservation of language. Ịkụziri ụmụaka asụsụ Igbo na-eketa oke oke mara mma n'ichekwa asụsụ Igbo n'ọdịnihu, ibufe asụsụ Igbo n'ọdịnihu maka na a kụziere ụmụaka ka esi asụ asụsụ Igbo, ụmụaka mụta ka esi asụ asụsụ Igbo, ọ ga-eme asụsụ Igbo adịrị gawa ọgbọ na-abịa abịa a na-asụ ya na-amụta ya ọfụma ọ ya mere o ji dị mma ka anyị kụziere ọgbọ na-abịa abịa ka anyị kụziere ụmụaka asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo wee dụrụ gawa maka na asụsụ Igbo amaka uru nke atọ dị na ịma asụ asụsụ Igbo ga-abụ nhazi njirimara nke nwa bekee kpọrọ identity formation. Ịmụ asụsụ Igbo na-eme ka a mata nwata amata. Ọ na-enyekwa aka ijikọ ọ na-enye aka ijikọ nwatakịrị ijikọsi nwatakịrị ike na mgbọrọgwụ obodo ya ka ọ mata ihe obodo ya na-eme, ọ mata ka e si eme ihe na usoro obodo ya si eme ihe. Bikonụ, Unu echefukwana ịgbanyere m isi aka. Ịtụsara m ozi a. Ịtụsakwu m akara ekwentị a nke ị na-ahụ n'ihe onyonyo a. Biko, bịanụ gbaa m aka ahịa. Bịanụ tụnyelụ m. Anaghị m ana oke ego, anaghị m ana nnukwu ego, adụghị m anya ukwu maka na ahụrụ m asụsụ Igbo n'anya. Achọrọ m ka asụsụ Igbo dịrị na-aga. Anaghị m ana oke ego. Kpọtara m ụmụaka gị. detere m ozi na ikuku ekwentị a ị na-ahụ ka mụ na gị kwuo a ma ana gị obere ego onye ọbụla na-anụ onu m chọrọ ka m kụziere ụmụ ya asụsụ Igbo detere m ozi atụna ụjọ anaghị m ana oke ego asụsụ Igbo na-amasị m a ma eji obi ọcha m niile wee kụziere ụmụ gị asụsụ Igbo kụzikwuoro ndị ntorobịa ị nwere n'ụlọ gị asụsụ Igbo tụsara m ozi a ndewonụ